I gCorn Uí Chonchúir, d'éirigh le craobh na bliana seo caite Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Ollscoil na Gaillimhe a chloí sna babhtaí leathcheannais le háit sa chluiche ceannais a bhaint amach. Fad is a shroich na seaimpíní reatha DCU Dóchas Éireann a dtríú cluiche ceannais as a chéile nuair a chloíodar Ollscoil Uladh, bhí Orla Kelly i mBéal Feirste don cheann seo. Ag Hannah McGuinness agus arís tá Bleá Cliath ag teacht ceann íseal curtha isteach ansan go dtí Kerry Nic Eoin, Kerry le seilbh. Casann sí, Thá sé curtha thar n-ais arís go hálainn ansan, Hannah McGuinness ag teacht ar ruathar tríd an lár, Thá triúr ó Chorcaigh ach pas álainn curtha isteach agus deis anois is dóigh liom ag Lohan, Tá deis aici, thá sí sa chearnóg agus cúl sáite san eangach ansan, Cúl álainn ó Clodagh Lohan, Bhuel bhí ceathrar ó Chorcaigh siar orthu ach bhí pas álainn curtha isteach ag Leah Nic an tSionnaigh díreach roimhe sin agus Nic Eoin, Tá cosantóirí Bhaile Átha Cliath anois siar. Tá beirt ag cur bagairt ar Ní Eallacháin ansan ach déanta go maith aici. Beagáinín spáis amuigh anso ar an dtaobh dtí Emily Lacey. Emily ar an gciotóg ansan agus pointe breá faighte ag Emily. An tríú phointe faighte ag Lacey tráthnóna inniu. É sin faighte anois ag McLaughlin. McLaughlin le beagáinín spáis sa lár. Tá DCU ag teacht tríd an lár go deas éasca tráthnóna raghaidh siad síos an taobh an uair seo. Deas í sin ach bailithe ag bean Dhóchas Éireann é anois ag Clodagh Lohan. Tá an cúl faighte ag Clodagh bhfuil sí ag lorg an tarna cheann. Tá sí beagáinín rófhada amach. Tá sí ag dul ar ruathar curtha trasna go dtí Ní Dhúgáin díreach thar an trasnán. Tá Emma Ní Dhúgáin ansan, an dara phointe faighte aici. Bhuel. Tá brú iontach ag teacht ansan, Aoife Ní Éalaithe ag cur brú iontach ansan ar chúl báire Dhóchas Éireann ach, tá sé fós aice agus tá Bleá Cliath ag briseadh uair amháin eile, Niamh Nic an tSionnaigh ansan, faighte faoi dheireadh ag Lohan, tá cúl ag Lohan trasna, cuireann sí trasna dtí McLoughlin, McLoughlin ag lorg cúl í fhéin, tá triúr ó Chorcaigh siar uirthi agus tá sé curtha siar, déanta go maith ag Corcaigh an cosaint, beagáinín níos fearr ach Ní Dhúgáin faoi dheireadh, an ceann sin ag titim, Ach titim trí chosa Caoimhe Richmond, bhuel, thiarna an domhain, ceann chomh héasca ag Ní Dhúgáin. Do Chorcaigh, bhí siad ag imirt go maith ach dhá cúl, an ceann sin deas éasca faighte ag bean na Mí. Tá freagra ag teastáil go géar anois ó Chorcaigh. Leah Ní Allacháin anois. Tá beagáinín spáis os comhair Leah más féidir léi Dul thimpeall ar an bhean, is féidir léi, tá sí ag teacht chun cinn tá cúl ag teastáil cheapfá, pointe chomh maith, pointe go deas chomh maith. Leah Ní Allacháin ansan, an chéad phointe faighte aici siúd, déanta go maith aici. Bhí scór ag teastáil, ba é Dar. Isteach sa lár dtí Ní Dhúgáin. Bhuel, déanta go maith acu agus tá bean sa bhreis acu, tá Bríd McManus, Maria Cannon. Trasna go dtí Kate Ní Chionnaith. Kate faoi bhrú láithreach ach beagáinín spáis aici ar an gciotóg. Bhuel, ceann álainn tógtha ansan ag Kate Ní Chionnaith ar an cos chlé. Ansan ag bean Chorcaí ach déanta go maith agus é faighte ag Leah Ní Eallacháin. Tá pointe ag Leah go dtí seo. Tá bean taobh istigh. Bhuel, sin pas álainn ansan agus é faighte ansan agus seans ag Muiríosa agus cúl! Faighte ag Emma Ní Mhuiríosa! Bhuel, by dad bhí sé ag teastáil. Déanta go hálainn acu. Bailithe ag Emma agus cúl ag teastáil bhuel Robyn Ní Mhuirí tá sí ag imirt go hiontach go dtí seo ach bhí sí i bhfad amach ag an táirgint trasna go dtí Cannon táimid fós ar an 45 anseo le Clodagh Lohan bhuel Clodagh deas cliste agus pas álainn más féidir le Ní Dhúgáin é seo a aimsiú tá dainséar ann táimid sa bhosca curtha thar an trasnán ag Ní Dhúgáin arís sin an dara seans i ndiaidh a chéile go raibh cúl aici Tá bean amháin, Aisling Hanley, istigh, más féidir léi an ceann seo a aimsiú, bheadh jab iontach déanta aici. An jab sin déanta! Fionnuala McLaughlin anois, cuireadh trasna go dtí Lyons, bhfuil pointe eile anseo ag mná Bhleá Cliath? Tá sé sin, dul thar an trasnán, is dóigh liom, by dad, tá! Uimhir a deich, Clodagh Lohan, pointe faighte aici siúd, anois cúig phointe idir na foirne anseo. I mBéal Feirste, an gceapfá go bhfuil an jab déanta ag mná Bhleá Cliath tráthnóna inniu? An cic amach ag teacht ach i bhfad ró-dhéanach, bailithe ag bean Chorcaí ach an cluiche ag críochnú anseo, cúig phointe idir na foirne.